kodi amalawi mumaziwa zoti panopa nthawi imene tikukhala anthufe is the best time ever in human history hmm? kulibeko anthu amene anakhalapo pa dziko lino amene ananjoya moyo wawo pa dziko kuposa ifeyo ifeyo amene tiliko nthawi inoyi ndifuna ndipange video iyi chifukwa choti uh, i think tamaliza kumene ija amaziyani 16 days of activism imene uh, ndi campaign against gender based violence komano anthu ambiri amapanga focus pa zimene zikuchitika panopa nkhaza kwa azimayi koma ineyo ndimafuna tione kwabwino kwina kumene anthu ambiri sakuunikirako mukuziwa zoti ngati ifeyo ma 1990 momwemo mzimayi kwatumbuka hmm? mamuna ake akamwalira afanzi amabweresa ndodo pamene paja kuyala asankhe imodzi eh? Aziba, abale ake cousin wake kaya ndani ankwatira mzimayi uja afune asafune afune asafune olo m'bale hmm? yadoti magaye aja amaba amatenga amwene kulanda ana kulanda mzimayi eh, katundu wa nyumba samamumvera fungo mama zimene zija zinatha amwene kalekale olumunda mzimayi hmm? tinene ma 1990s momwemonso hmm? kukubwera ma trouser ndi ma miniskirts mu mzuzu mase anthu amawawasa hmm? munthu kuvu anagwililidwa amayi ena ake mu town ndi ma vendor eh, nthawi ya bakili yomweyi chifukwa choti ati wavala chani wavala mini ndiye kumene dziko ili lachokera kunali koyipa koopsa kusasa fumbi kumenyedwa ndi imakhala norm mzimayi uja akamapita ku banja amamuuza kukapirira ndi amadunyulidwa amwene ngati mpira wa volleyball kumenyedwa osati masewera aliyense amavomereza kuti ndi zimene zimayenera kuchitika kubanja uzimvera amuna ako mamuna ako is the breadwinner hmm? and going further than that kalekale mwana kungobadwa kamwana kaka kanzimayi agawana kale amaomawo even amayi ake a yesu eti mariya kamwana kasanathe msinkhu ati uyu ndi mkazi wa yosefe atenga kale amaomawo kalekale aja amene achina ndani eh, adha anakaweta mbuzi za adha inake ndikuwapasa nzimayi kunalibe zofuna zikuchitikabe of course kumayiko ngati ku pakistani hmm, kumene eh, aka, iweyo akanena kuti iweyo you cannot date him ukamapitiriza iweyo akudiwisa amatenga anzake brother wako yomwe ndikukakudiwisa imene amati chani honor killings ifeyo ku Malawi kuno kulibe ndiye tiziyamika zinthu zinazi kuti tachokera patali kwambiri panopa azimayi athu eh, zimene akukumana nazo ndi zinthu zoti eh, anthu ena mindset sinasinthe chabe Mm. for example zomayitana munthu kukhala hule basi cyberbullying zimene zonsezo zikusonyeza kuti mm, posachedwapa nkhanza zambiri zikhala zita zitatha chifukwa choti ku Malawiko for example monga ife achinyamatafe timakhala mu tima whatsapp group kumakambirana za machik aliyense wachinyamata amafuna akhale tchale ayese kaye mm, azimayi eh, athamangethamange ali ku college koma akamakwatira akufuna virgin nde iweyo virgin umutenga kutiko amva chimene chikuvuta panopa ndi az- anyamata kuvomereza kuti mm, zimene akupanga iwowo azimayiso atha kupanga amuna amapita kumabala kukamwa mowa kukanjoya mzimayi akapita basi iyeyo kaya amati ndi ndani ndiwoyipa koma zimenezo zikusonyeza kuti mm, dzikoli lafika pena it's safer munthu amene akubereka mwana wamzimayi panopa you are sure at least kunena kuti zikhomo zimene mfana atakumane nazo si zambiri kuposa zimene zakhala zili mu history inde tikuyenera tiyende msangamsanga chifukwa choti zina they don't make sense zimene azimayi atha kukumana nazo munthu kulowa mu ofesi akugwiridwa gwiridwa and kuli ma profession ena ake kuti ulaize uyene utani umuonetse munthu uh, panti kaye ndiye so, so zimene akumana nazo azimayi ndi zambiri mm, ma stereotypes ndiye adakalipo chifukwa choti tikuchokerabe kuchani mudziwe zoti aMalawi zoti ifeyo mu zaka 100 zomwezi anthu ena mm, ama- amayenda mbulanda mm, amayenda mbulanda amagona mu nyumba za dothi koma mu 100 years iyi taimprova koopsa mm. kuli nyumba za malata tachoka ta, ta, ta ku njinga tafika ku chani tafika ku, ku, ku, ku, ku magalimoto hmm? tachoka ku, ku kalekale uja ngati kumuzi kwathu kuweza nsomba mumachita kutenga udzu kuyatsa ndi moto ndikuti mukhale ndi inuyo eh, ndi kuthekera kotenga moto kupita nawo kunyanja kukakhala kumeneko usiku wonse and then panopa kunali chani kunabwera parafini mati- matire lamps panopa kuli chani kuli sola amwene dzikoli la- lasuntha koopsa tapanga improve this is the best time ever as a human being inuyo taganizani kuti inuyo kalekale munthu woti sukuoneka ngati wakunoko kubwera ku china eh, atakugawana kalekale kachi Chinese kubwera ku Malawi hmm? even zija amanenazo kuti maalbino amangosowa kalekale zonama panzima wa diwisi chifukwa choti everything ya kalekale it was barbaric anthu samaziwa superstition inali order of the day hmm? and kalekalepo communication inali zero amene mukayenda ndekuti anthu amene ali ku Mzimba kuti akafike ku Kasungu pakati pa ndekuti pali chani pali zinkhalango osati masewera pali nyama zolusa kudutsa kumene koko ndikuti iweyo unkhali dolo anthu samayenderana information inali zero security inali zero hmm? anthu amafa msanga koopsa muziwa zoti hmm? kalekalepo anthu amafa ndi zaka 40 panopa ife 40 ta- ta- tayimvera kale fungo hmm? Hey, hey, bro. hello Need you. thank you ah, 40 tamumvera kale mfungo inuyo hmm? makolo anu sankadusa zaka chani sankadusa zaka 40 panopa inuyo mufika zaka 55 kutsogoloko ana zizafika zaka chani zaka 80 ngati kumaiko ena chimene chikutanthauza kuti dziko lila improver koopsa ndipo anthu ifeyo makamaka amene wabadwa mm, mu 2000 2010 anjoya tekinoloji yabwino koopsa muziwenso zoti pali zinthu zina ngati nsomba zidakalipobe akuti kusogoloko zitha kuli zinthu kuli zinthu zina ngati mafuta kusogoloko azathe kuli maminerals ena ake kuti sitikuziwa zoti kusogoloko ma innovation azayenda bwanji koma for now chilichonse chilipo petrol parafini nsomba za kunyanja chani panopa ndi ifeyo we are enjoying the best life there is ndeko azimayi athu ifeyo we love you we welcome you tikuziwa zoti equality iyi mm, anthu ayivutikira kuchokera kalekale mm, azimayi samavota ku ancient Greece kuja azimayi amapanga classify ngati property mm. kumuzi kwathu azimayi samakha- sa- sa- samakhala chinthu koma panopa kumachitika ma family meetings azimayi ali uko akusisa fundo akukangana ndi anthu and they are earning akusanduka ma boss lady chifukwa choti dziko ilili hmm, lasintha koopsa ndipo ifeyo let's pat ourselves on the shoulder chifukwa choti zimene tapanga achieve kusintha ma attitudes mwansangansanga choncho hmm? ndi a commendable something kuli anthu ena ake kuli ma culture ena ake kuti akukanika kusintha akukanika kupanga accept kuti azimayi ndi ndani hmm? ndi ndi ndi ndi ndi anthu ngati ife anyway uh, ndiyankhe kaye foni